ar Fiontar sular thug mé faoi, thug mise bliain saor amach ón ollscoil agus bhí mé ag breathnú thart cad iad na céimeanna is fearr sa tír agus bhí mé chun cainte le Fiontar ag an am agus bhraith mé gurb é an céim is fearr domsa agus tá go leor bainte amach agam i ngeall ar an gcéim sin. Is mise Úna Caomhánach, táim sa dara bhliain i Fiontar agus is breá liom é i ndáiríre mar tá na ranganna agus gach rud chomh bheag agus bíonn caidreamh iontach idir na chuile scoláire atá ann idir eatarthusan agus idir na léachtóirí agus de bharr go bhfuil an rang chomh beag chomh maith, tá saghas, tá grúpa agat agus is féidir libh dul amach mar ghrúpa sóisialta chomh maith le do chairde eile a bheith agat. Bíonn ranganna beag againn agus taitníonn sé sin go mór liom mar is féidir leat, is féidir leat labhairt le aon duine sa rang agus bíonn tú ag obair le daoine nua i gcónaí, go háirithe sa chéad bhliain nuair a bíonn cur i láthair nó aiste le déanamh mar pháirt den ghrúpa agus ceapaim gur rud maith é sin. Mar san ollscoil ní amháin é an oideachas agus na léachtaí, tá saol sóisialta againn agus ceapaim go cabhraíonn Fiontar leis sin mar bíonn gach duine mar clann. Is iad na rudaí is mó a thaitin liom go dtí seo le cúrsa Fiontar ná an tslí a fhoghlaimíonn tú faoi rudaí praiticiúla agus. má tá ceist agat, is féidir an cheist sin a chur pé am gur mian leat, really, ar an léachtóir agus dul isteach chucu i lár an lae, cnag ar an doras, téann tú isteach agus ansin caitheann tú, fiú, like, leathuair, uair ag déanamh plé ar an ceist sin agus as sin eascraíonn go leor ceisteanna eile as agus bíonn tú in ann plé díreach a dhéanamh leis an léachtóir agus bíonn am acu duit. leis na ceisteanna sin a phlé agus na freagraí cuí a thabhairt, agus muna bhfuil na freagraí acu, tá aithne acu ar dhuine atá ina saineolaí sa réimse ghnó sin nó sa réimse acadúil sin atá in ann tú a threorú i dtreo an freagra ceart. So tá an-tacaíocht ar fáil do mhic léinn Fiontar. Tá an atmaisféar go hiontach i bhFiontar. Tá na fiontarlainn againn agus i gcónaí bíonn duine nó beirt nó triúr sna fiontarlainn agus bímid i gcónaí ann chun an craic a bheith againn ag labhairt nó ag caitheamh timpeall smaointí nó is féidir linn ár obair a dhéanamh ar na Macs atá ann, rudaí a dhéanamh le fís nó le fuaim agus is féidir linn eagarthóireacht a dhéanamh lena chéile agus is áit speisialta dúinne go léir mar is saghas hub é chun gach rud, gach léacht, chun labhairt faoi gach léacht a bhí againn i rith an lae a chaitheamh timpeall agus ár smaointe a chaitheamh timpeall le chéile. Is seomra iontach é mar go bhfuil na gach bhliain ann, so bíonn ó bhliain a haon go bhliain a ceathair sa ríomhlann gach uile lá agus an an rud is fearr faoi sin ná go bhfuil má tá tú i bhliain a haon bíonn duine eile éigin ann ó bhliain a dó nó bliain níos sine atá in ann cabhrú leat má tá aon fadhb nó treoir a thabhairt duit ar aon cheisteanna. So, bíonn meascán iontach ann. Ní amháin bhíonn tú le do bhliain féin, bíonn tú in ann meascadh isteach le na blianta eile agus cabhraíonn sé leat. Measaim go gcuidíonn an Ghaeilge go mór leat agus tú i mbun gnó mar ritheann sé le daoine nach teanga gnó í an Ghaeilge agus tá sé sin fíor go pointe ach ag an am céanna bhí mise ag labhairt leis an Taoiseach ar an Aoine agus tá Gaeilge aigesean Tá mise ag iarraidh infheistíocht a fháil agus tá mé ag breathnú ar Údarás na Gaeltachta le infheistíocht a fháil mar theastaíonn uaim an gnó, an taobh déantúsaíochta den ghnó a lonnú sa Ghaeltacht i Maigh Eo. Agus leis sin, tá go leor daoine cliste agus oilte amuigh ansin le Gaeilge agus is breá leo í a úsáid agus is comhartha í agus má fheiceann duine eile go bhfuil an teanga agat agus go dteastaíonn uait í a úsáid. Den chuid is mó, tá daoine toilteanach cuidiú leat nó fiú labhairt leat lena gcuid Gaeilge a úsáid agus níl a fhios agat cad a tiocfaidh as sin. Is dóigh, ceann de na rudaí a thug Fiontar domsa ná na huirlisí agus na modhanna chun tabhairt faoi dhúshláin nua. An rud a bhraith mise nuair a bhí mé i bhFiontar ná gur beag an rud nach raibh tú in ann a dhéanamh. Is as Ciarraí mé agus tháinig mé suas go Baile Átha Cliath agus ní raibh a fhios agam céard a mbeidh i gceist agam ag teacht go dtí coláiste ach is is fíor saghas clann é DCU agus is breá liom é mar tá na áiseanna chomh maith ar fheabhas anseo.